Invité de la semaine. Invité de la semaine, la plateforme la plus adaptée pour vous faire connaître. An ka waleɲuman dɔn foli ni tanuni bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn ɲɛ madalen don nin wagati in na kali tv ale jabarani sanfɛ an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen bisimila ko kura an ka eh, émission kɛnɛ kan an bɛ min wele ko invité de la semaine an ka bi invité de la semaine kɛnɛ kan n bɛna mɔgɔ min bisimila ale tɛ maa dogolen ye an fɛ yan nɔ kayiba jabate tijani fongoro ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko kolotugu mansa ni ale de bɛna jɛ ka masala tijani i bisimila
i bisimila kali tv jabarani ɔ n b'a fɛ i ka foli bila an filɛbagaw ye yanni an ka don masala kɔnɔ alhamdulilayi rabil alamin n ka foli bɛ an filɛbaa cɛman ni musoman denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan a y'a fɔ cogo min na ne de ye tijani fongoro ye ne ka baara bɛnnen bɛ kolotugu de ma kayi yan nɔ n'ala sɔnna i bisimila ko kura ɔ tijani i bɔra k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la sisan nɔ i ka baara bɛnnen don kolotugu de ma e donna o baara kɔnɔ cogo di eh, alhamdulilayi rabil alamin kolotugu ne donna a kɔnɔ n y'a sɔrɔ ni mamakɛ ka sira de mhm. parce que ne mamakɛ de tun bɛ kolotugu kɛ an ka dugu la mhm. ne yɛrɛ wulila n ye ekɔli kɛ agro pastoral BT un o bɛ ne bolo ekɔli la mais n nana ta k'a lajɛ k'a ye k'a fɔ tiɲɛ na n ka maakɔrɔba tun bɛ ka baara min kɛ parce que ne fa ma se ka baara nin kɛ n kɔrɔkɛ si ma se ka baara nin kɛ n nana ta k'a lajɛ n ko ni n ye nin to yen tan n'a tununa don nata la a na kɛ fɛn wɛrɛ ye donc o de kama ne ye ekɔli bila ka kurazi ta ka se ka kolotugu k'a ɲɛɲini parce que o y'a sɔrɔ ale y'a dɔnni bila mais mɔgɔ de ma sɔrɔ min b'a ta donc ne de nana n y'a ta donc ka tilara k'a ɲɛɲini donc k'a kɛ n ka baara ye ka sigi a kama yɛrɛ donc ne donna a kɔnɔ tan de kosɛbɛ
komi an b'o ko kɔnɔna la donc kolo kari yɛrɛ ye mun ye fracture yɛrɛ ye mun de ye alhamdulilayi rabil alamin parce que n'i ye adamaden ta k'a lajɛ adamaden kolo bɛɛ lajɛlen bɛ kolo kɛmɛ fila ani kolo wɔɔrɔ fasa ye kɛmɛ wɔɔrɔ bi saba ani kɔnɔntɔn farikolo la n'i ye kolo ta k'a lajɛ ale de ka kɛnɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan farikolo la mais kolo ni i y'a mɛn k'a fɔ kolo karila a tɛ kari a yɛrɛ ma parce que mun na fɛn bɛɛ n'a taasira de don kolo ka kɛnɛ farikolo la mais n'i ye degun dɔ ta k'a lase a ma o de bɛ kɛ sababu ye a bɛ kari par exemple n'i y'a mɛn k'a fɔ karisa kolo karila n'a ma bin fɛn kan fɛn dɔ de bɛ bin a kan walima accident de bɛ kɛ o de bɛ kɛ sababu ye kolo bɛ kari donc karili yɛrɛ ye min ye o de ye nin ye a bɛ dɔn waati jumɛn k'a fɔ ko i kolo karilen de don par exemple ni maa min bolo karila i b'a ye k'a fɔ fɔlɔ a bɛ se ka min kɛ a tɛ se k'o kɛ bilen walima ni maa min sen karila donc a bɛ se ka wuli ka jɔli min kɛ a tɛ se k'o kɛ bilen donc i b'a dɔn waati de k'a fɔ ko tiɲɛna kolo karila kolo kari yɛrɛ ye nin de ye i y'a faamu n'ala sɔnna eh, sisan nɔ ni kolo mɔgɔw kolo karila mhm. n'u wulila ka se e tijani ma mhm. eh, a traitement bɛ cogo di i ka procédure bɛ cogo di a ko kɔnɔna na bɛɛ kolo traitement filɛ nin ye fɛn min don a man nɔgɔn mhm. parce que hali n'i ye jamana kɔnɔna ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman kolo tugura a ma ɲɛ mhm. caman kolo tugura a ma ɲɛ mhm. a bɛ farafin kunda a bɛ tubabu kunda parce que kolo yɛrɛ ye min ye a ma dɔn ni kolo karila sisan ale de ka kɛnɛ farikolo la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan n'a walima n'a bɔra nɔ na dɔrɔn ale bɛ taa sigi fɛn dɔ de kan ka tɔɲɔli kɛ a bɛ se ka sigi fasa kan mhm. a bɛ se ka sigi sogobu kan walima jelisira yɛrɛ dɔ a bɛ se k'o sɔgɔ donc ni nin kɛra ni kolo karila dɔrɔn i bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ k'a dɔn est ce que karisa sen min filɛ ka kari a danna karili dɔrɔn ma donc ni i m'o dɔn par exemple ni kolo tugura par exemple ni fasa dɔ kun tigɛlen don kɔnɔna na n'o ma dɔn a bɛ kɛ sababu ye sen tɛ ɲɛ bilen donc an b'an ka analyse bɛɛ kɛ an ka farafin laada sira kan k'a dɔn k'a fɔ ni kolo karila n'an y'o dɔn o kɔfɛ jeli b'a la walima jeli t'a la ni jeli b'a la an yɛrɛ de b'an ka jeli furakɛ n'a kan ka kala an b'a kala an b'an ka farafin jiriw k'a la ka kolo sigi walasa cogoya min na an bɛ tila ka kala fana k'a la kolo kana na bouger mhm. donc n'i m'o kɛ parce que n'i ma kolo karilen siri mhm. kolo tugutɔla bɛ i n'a fɔ yiri mhm. n'i ye yiri ju tigɛ sisan n'a bɛ falen a bɛ wuli ni lili caman de donc kolo fana bɛ ten de n'ale karila n'a bɛ tugu donc a ni branche caman de bɛ wuli an minnu ye furakɛlikɛla ye e de bɛ kɛ sababu ye k'o bali donc n'i m'o bali dɔrɔn i bɛ caman ye u sen bɛ kari a bɛ jɛngɛ a tugulen kɔfɛ parce que fɛn ma kɛ k'a minɛ min bɛ kɛ sababu ye a kana na falen merci ka segin a kan o de bɛ na n'a ye mais n'i taara dɔgɔtɔrɔ kunda sisan olu bɛ pilatiri k'a la o de kama cogoya min na kolo kana na se ka lamaga maintenant an ka farafin kolotugula n'i y'a ta ka ye caman tɛ sɔn o ma donc ni mɔgɔ mɔgɔ ko ko n tɛ kolo siri o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛni ye kolo kɔnɔna na donc a defɛti fana filanan ye jumɛn ye kolo baara filɛ nin ye kunfɛ baara de tɛ a bɛ dɔw kɔnɔ ko fanga de bɛ kolo tugu fanga tɛ kolo tugu n ka kekun o tɛ n fa tun b'a kɛ n b'a kɛ o fana tɛ f'e ka kɛ a kɛbaga de ye fɔlɔ fɔlɔ i ka kɛ baara nin fɛ ani i k'a ɲɛɲini sabanan yɛrɛ ye mun ye a dɔnni fana ka sɔrɔ i la n'o y'a sababu ye donc ni nin dafara mɔgɔ min na e bɛ se ka kolo tugu n'i y'a tugu hali a tɛ dɔn k'a fɔ ko kolo karila donc o yɛrɛ kɔfɛ fana kolo baarakɛla bɛɛ kan ka se ka dɔgɔtɔrɔso ɲini a yɛrɛ ye k'a jɔ parce que ni i tɛ se k'o kɛ dɔrɔn i ma kan ka kɛ kolotugula ye k'i ka santiri dayɛlɛ i n'a fɔ an filɛ k'a kɛ kayi yan cogoya min na k'a tɔgɔ da ko kolotuguso mun na ne b'o kɛ ni dɔw sen karila sisan u nana santiri kɔnɔ u bɔyɔrɔ ka jan e ye kolo sigi tiɲɛ de don ni e y'u labila k'u ka taa u taatɔla sira la kolo bɛ se ka déplacer donc ni kolo déplacera n'a e dun ye sababu de k'a la ko kolo ka tugu n'ale dun déplacera dɔrɔn a bɛ tugu donc n'a déplacera ka tugu a bɛ kɛ sababu ye kolo ma ɲɛ a bɛ fɔ karisa tɛ karisa tɛ se a ka baara la ka sɔrɔ o tɛ donc o de kama ne ye centre jɔ ni sen karila n'i bɔyɔrɔ ka jan o a man jan o maximum une semaine i b'o kɛ ne fɛ yen donc n bɛ n ka analysew kɛ ka n ka fɛnw bɛɛ lajɛlen jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna sisan mhm. gɛlɛya fosi wɛrɛ t'a la n b'i labila i bɛ taa une semaine i b'o da an ka centre kɔnɔna na mhm. donc ni min ka taa ye grave ye i bɛ se ka un mois kɛ an ka centre la mhm. par exemple ni min sen karila fo kolo bɔra kɛnɛma jeli b'a la n'i y'o bila ka taa so sen bɛ toli donc f'i k'o to i fɛ yen i kɛrɛfɛ de donc chaque deux jours ou chaque matin i bɛ taa banabaatɔ ye wala k'a lajɛ donc ni nin bɔra la ne balima minnu bɛ se ne ma a kolotugula dama dɔw bɛ yen u bɛ taa an sen tugu so a laban an b'u wele u tɛ na mais ni centre de don o tɛ se ka bɔ a la ni centre de don parce que furakɛlikɛla tɛ se ka taa bɛɛ lajɛ i ka so n'i k'i b'a kɛ dɔrɔn i bɛ kɛ nkalontigɛla ye mais ni centre b'i bolo i ka yɔrɔ la e yɛrɛ bɛ sɔrɔ yen su ani tile donc ni min mago b'i la o bɛ n'i sɔrɔ mm-hmm. centre la mm-hmm. donc ni nin nana furakɛli kɔnɔna na dɔrɔn donc c'est à dire n y'a tugu a ma ɲɛ walima kolo furakɛra a ma sɔn mm-hmm. o bɛ bɔ furakɛli kɔnɔna na n'ala sɔnna ma ala ka ɲɛ k'a d'an ma hali sisan ok eh, tijani kɔrɔfɔ ɲɛna mhm. eh, o kɔfɛ mhm. kolo kari ni kolo tugu kɔfɛ mhm. est ce que tijani fankɔrɔ bɛ baara wɛrɛ kɛ kolo ni fasa la i n'a fɔ senkuruba dimi ni kɔdimi ninnu na est ce que olu traitement fana b'i ka eh, domaine kɔnɔna la c'est vrai ne bɛ senkuruba dimi ni kɔdimi ninnu o b'an ka domaine kɔnɔ mhm. c'est à dire fɛn fɛn ye kololabana ye mhm. ani fasalabana ye mhm. o de y'an ka spécialité an b'o furakɛ parce que kɔdimi fana n'i y'a ta k'a lajɛ bi bi na jamana kɔnɔ jamana kɔkan a bɛ mɔgɔ caman na i bɛ mɔgɔ ye k'a fɔ kɔdimi t'a la a ka dɔgɔ bɛn o fana sababu ye mun ye c'est à dire anw bannen bɛ fɛn dɔw ma parce que hali bi denmisɛnnin n'i ko ka kilo fila taama a tɛ se k'a kɛ bɛn an bannen bɛ taama min ma k'a sɔrɔ taama yɛrɛ ye fura ye ka ɲɛsin adamaden ma donc fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ moto mobili an ka bolimafɛn an bɛ fɛn bɛɛ kɛ nin de la donc an bɛ yɛlɛ moto min kan ka yɛlɛ escalier kan girigirigiri nin o de bɛ kɛ sababu ye parce que k'a daminɛ kankolo la ka na kɔkolo la kolo bi saba ani saba de bɛ yen donc les 33 vertèbres o kolo bi saba ni saba ale de bɛ rôle bɛɛ lajɛlen jouer farikolo la ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan mhm. donc e bɛ sigili min kɛ moto sanfɛ mhm. donc ka kɛ escalier la girigirigiri parce que kolow ni ɲɔgɔn cɛ fana fɛn dɔw bɛ an ko a ma le cartilage mhm. ale fana de bɛ amortisseur place jouer mais n'i bɛ sɔku n'i bɛ moto sanfɛ ni a tora ka secousse kɛ bɛɛ a bɛ péter de donc o bɛ sin de ka ban pewu kolo bɛna sigi ɲɔgɔn na ɲɛ bɛ kolotuguda fɛn o fɛn na donc fɛn dɔ de b'u ɲɔgɔn cɛ c'est ce qu'on appelle le cartilage français la mhm. bamanankan na an ko a ma kolo mɛrɛni mhm. kolo tuguda bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o de bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye donc kolo kana se ɲɔgɔn ma mhm. donc ni o sinna ka ban dɔrɔn kolo bɛna directement en contact i b'a ye k'a fɔ tuma bɛɛ a tigi kɔdimi bɛ se ka na a farikolo la donc o bɛ cogoya min na bana dɔ fana bɛ yen kɔdimi de don a kɛlen don ka dankari mɔgɔ caman na mais a ka ca farajɛ jamana na mɔgɔ bɛ bɔ fo faransi ka na ne fɛ a kama c'est ce qu'on appelle les hernies discales mm -hmm. hernie discale ye bana min ye kɔkolo de bɛ kolo de bɛ euh, déplacer ka na sigi fasa kan mm -hmm. parce que n y'o de fɔ kolo kolo ka kɛnɛ farikolo la ni kolo banana ale bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana di fasa ma mm -hmm. mais ni fasa banana o tɛ se ka kɛ sababu ye ka bana di kolo ma mm -hmm. donc ni kolo bɔra ka sigi fasa kan sisan fasa yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ni fasa kelen banana kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi saba ni kɔnɔntɔn de ye fasa ye ni kelen banana a b'a di tɔw bɛɛ ma donc i bɛ mɔgɔ caman ye k'a fɔ tiɲɛna n kɔ bɛ n dimi fo ka jigin n senw na a laban yɛrɛ u tɛ se ka tagama hernie discale de ka baara de don donc tubabu b'a fɔ ko ka opérer mais tiɲɛ na ala barika la an bɛ ka se ka o furakɛ centre kɔnɔ ka sɔrɔ opération tɛ traditionnellement maintenant i ye kunberekundimi min fana fɔ kunberekundimi fana n y'a f'i ye cogo min na c'est le cartilage parce que k'a daminɛ mɔgɔ san bi naani fo ka taa bila san bi duuru la n'i ser'o ma dɔrɔn cartilage de bɛ sin ka ban pewu o de kama dɔw b'a fɔ ko kunberekundimi ye tiɲɛlabana ye non o tɛ parce que a bɛ se ka bɛɛ de sɔrɔ k'a fɔ a tun bɛ ne ba la a y'a di ne ma o tɛ hali n'a tun t'i somɔgɔ la a bɛ se ka e sɔrɔ a bɛ se ka e sɔrɔ ni sira jumɛn ye maa min ka escalier kan yɛlɛ ka ca kunberekundimi bɛ se k'i sɔrɔ kosɛbɛ o de kama kunberekundimi a ka ca farajɛ jamana na walima an ka mɔgɔ minnu bɛ taa farajɛ jamana na a ka ca olu la kosɛbɛ walima maa min farisogo ka bon kosɛbɛ kunberekundimi bɛ se k'i sɔrɔ o ye mun ye parce que kolow de bɛ kan ka si ɲɔgɔn na directement n'o kɛra dɔrɔn dimi de bɛ na nka ala barika la kɔdimi o fasadimi o ani kunberekundimi nin c'est ce qu'on appelle arthrose an bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ centre kɔnɔna na traditionnellement kolotugu so kolotugu so kosɛbɛ n'ala sɔnna a bɛ vertèbrew hakɛ dɔn a bɛ kolo bɛɛ i nɔ i ka baara dɔn tijani sisan nɔ i bɔra k'a fɔ ko aw bɛ ninnu bɛɛ furakɛ traditionnellement ne bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ bolo mhm. kun jumɛn na mɔgɔw bɛ taa a furakɛ traditionnellement au lieu que ka taa médecine moderne na ee alhamdulilayi rabbil alamin tu sais fɔlɔfɔlɔ médecine moderne tun tɛ yen dɔkitɛri bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ farafin furakɛlikɛla kelen mm. a ka fisa ni dɔkitɛri saba ye min b'a dɔn yɛrɛ yɛrɛ mm. awa farafin furakɛlikɛlaw ye dɔkitɛriw kɔrɔkɛ de parce que avant an fɛ yan nɔ olu de fɔlɔla mm. maintenant bi a tiɲɛna mɔgɔw bolo parce que mun na parce que ni fɛn o fɛn n'a bɛ ɲɛ walima tɔgɔ bɛ sɔrɔ a la wari bɛ sɔrɔ a la mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'a ladege ka sɔrɔ o tɛ voilà o de degun bɛ anw kan maintenant c'est pourquoi moi j'ai choisi la médecine traditionnelle parce que n y'a ye k'a fɔ n'an y'an ka laadalafɛnw bɛɛ bila tubabuw tɛna se ka an ka mago bɛɛ dilan parce que an b'a ye k'a fɔ sisan tubabuw bɛ ka bɔ farajɛ la ka na an yɛrɛ fɛ yen tubabu hakɛ min bɛ na ne fɛ ne t'a dɔn u bɛ mɔgɔ min bila ka na ne fɛ ne t'a hakɛ yɛrɛ dɔn hmm. a dɔw yɛrɛ bɛ fɔ k'a tɛ furakɛ pewu ne ye o min furakɛ ka tila k'o bila ka taa a ka ca donc ne y'a ye k'a fɔ n'an ye nin bila mhm. ko tubabuw a tɛ ɲɛ mhm. donc mɔgɔ man kan ka ban i yɛrɛ la ko fo walimɔgɔ donc o de kama n ye médecine traditionnelle suit mhm. cogoya min na a kana tunu fana mhm. parce que ne mɔkɛ y'a bila n y'a fɔ kuma daminɛ na ne fa ma sɔn k'a ta n kɔrɔkɛw ma sɔn ni ne fana ma sɔn k'a ta bɛɛ mɔgɔ du wɛrɛ fana kɔnɔ o ma sɔn k'a ta du wɛrɛ fana kɔnɔ a ma sɔn k'a ta a bɛ kɛ sababu ye a bɛ tunu donc ka sɔrɔ médecine traditionnelle b'a ka rôle jouer très bien docteurw b'a kalama faamaw b'a kalama c'est à dire mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko kalama i b'a dɔn ka médecine traditionnelle a b'a ka rôle jouer yɔrɔ dɔw la mhm. ka sɔrɔ médecine moderne tɛ se k'a kɛ mhm. o bɛ cogoya min na fana yɔrɔ dɔw fana bɛ yen médecine moderne bɛ se ka min kɛ traditionnelle tɛ se k'a kɛ mhm. donc nin yɔrɔ la n b'a fɛ ka mun fɔ c'est très important an ni docteurw ka jɛ ka baara kɛ ne yɛrɛ bɛ ten mhm. parfois ne bɛ mɔgɔw ci ka taa radio kɛ mhm. parfois ne bɛ mɔgɔw bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ tiɲɛ na ni bana min bɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ bolo a y'a lajɛ f'a ka opérer mhm. donc o ye mun ye n'an jɛra ka bolo di ɲɔgɔn ma bana bɛ se ka kɛlɛ ka ban pewu pewu ka sɔrɔ an ma taa faransi ka sɔrɔ mɔgɔw bolo ma tigɛ ka sɔrɔ mɔgɔw sen ma tigɛ parce que fɛn kelen min yɛrɛ ne wulilen don k'a kɛlɛ kɛ o ye nin de ye u b'an ka mɔgɔw to yan k'a sɔrɔ ne ɲɔgɔnna farafinkolotugula a ka ca jamana kɔnɔ min bɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye

mɔgɔ kana ban i yɛrɛ ma ko fo mɔgɔ wɛrɛ donc centre nin kɔni bɛ kayi yan ne kɔni sera k'an débrouiller k'a jɔ pour le moment bɛɛ an kɔni bɛ ka baara k'a la donc a tɔ hali sisan an b'a ɲini ala fɛ centre in a ka se ka bonya ka tɛmɛ hali nin yɛrɛ kan o y'an ka laɲini dɔ ye n'ala sɔnna ala sɔnna ala bɛ dɛmɛ kɛ an ka émission bɛ ɲini ka se a kuncɛma yɔrɔ ma donc n b'a fɛ ni kumakan laban min b'i bolo k'o ɲɛsin an filɛbagaw ma i bɛ profiter fɛnɛ k'a fɔ mhm. centre bɛ yɔrɔ jumɛn kayi yan nɔ mhm. ani i bɛ se ka numéro de téléphone dɔw fɔ ni minnu mago b'a la u bɛ se ka tijani lasɔrɔ cogo min na mm, komi an lajɛlen don kayi kɔnɔ diɲɛ kɔ kan mhm. donc a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman mago bɛ s'a ma donc i bɛ centre yɔrɔ fɔ ka numéro fɛnɛ labila an filɛbagaw ye problème foyi t'a la eh, an ka centre bɛ kayi ancien combattant na mm. ni maa min sera kayi n'i ko ancien combattant bɛɛ lajɛlen bɛ a yɔrɔ dɔn walima n'i sera sikasogo la walima polisiso premier arrondissement ma i bɛ ɲininkali kɛ ko kolotuguso bɛ min mɔgɔ bɛ se k'a yɔrɔ yir'i la centre in bɛ dayɛlɛ diɲɛ don o don sɔgɔma fo ka taa bila sufɛ a tɛ datugu 24 heures an bɛ baara kɛ yen ne ni n dɔgɔninw de don maintenant téléphone numéro fana an bɛ sɔrɔ min na o de ye 73 33 93 93 ou bien 69 69 63 30 maintenant n ka kumakan laban min bɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o de ye centre in fana mago bɛ dɛmɛ na parce que nin waati na dɛmɛ belebele o ye jumɛn ye an mago bɛ ambulance la an yɛrɛ ka ambulance min b'a to ni mɔgɔ y'an wele sufɛ heure o heure k'a fɔ accident kɛra nin yɔrɔ na a kɛra wula kɔnɔ o an ka se ka taa banabaatɔw ta ka na n'a ye furakɛli kɛyɔrɔ la o degun b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ni maa min sera k'an dɛmɛ ni o ye o bɛ diya an ye kosɛbɛ yɛrɛ de o weleda bɛ n bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma awa n bɛ tila ka dugawu fana don ka ɲɛsin banabaatɔ ani banabaatɔ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ala ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ma ala ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma kayi tv mɔgɔw n b'aw fana fo a ka nin baara in na parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔ kunnafoni o fana ye jadi dɔ de donc an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'aw bɛɛ sara ala k'an sɔn sijan ni kɛnɛya la hakɛto bɛ nin kan sɔli ala mamadu amina yarabi amina merci vraiment eh, médecin traditionnel ni médecin moderne ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ centre kolotuguso mago bɛ dɛmɛ la an kana an ka ladalakow to kɔ tiɲɛ aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka tijani ka kuma mɛn donc euh, nin ye an ka bi émission kuncɛlen ye an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma nin kɛnɛ kelen kan wagati wɛrɛ ani invité kura aw k'an bɛn merci merci vraiment k'an bɛn
Invité de la semaine. Invité de la semaine, la plateforme la plus adaptée pour vous faire connaître.